Moni ndine Jack, nde nkhani yathu ya lero ikutitengera pa nyanja komwe ku Philippines ndiye inu tagwirani chakumwa then ticheze. Kodi munamvapo nkhani ya MV Dona Paz? MV Dona Paz inali ship yomwe inapangidwa ku Japan ndipo inatumizidwa kapena kunena kuti inagulitsidwa kupita ku Philippines inali ferry. Dona Paz inapangidwa ku Japan, mumzinda wa Hiroshima, pa 25 April, 1963. Koma inagulidwa ndi anthu ena amene amaigwiritsa ntchito panyanja. Ankaitcha Don Sulpicio, eti, nde imagwira ntchito m'ma 1970 chakuti panyanja. Koma inapeza kuti mu June 1979 inapsa. Inapsa kwambiri, kwambiri, kuwonongekeratu, mpakana anaipanga decommission. Ena ataiona kuti ah inde inapsa koma mwina titaikonza, enanso anaigula n'kunena kuti aikonza. Mu 1979 anaikonzakonza ship ija n'kuipatsa dzina loti Dona Paz. Inapita ku Philippines Island. Ndiye route yomwe imayenda imachoka ku Manila kupita ku Tacloban ku Philippines kunakhala kuti ndi island kuli nyanja kwambiri madzi kunena kuti amagwiritsa ntchito nyanja kapena maboti maferi mashipi ngati transport kwambiri nde mmene anayimangira anayimanga kunena kuti izinyamula 2324 tons inali yaitali 93 meters maximum speed yake inali 37 kilometers per hour pakati pa nyanja eti komanso anayipanga kuti capacity yake total number ya anthu amene ikuyenera kunyamula maximum inali 1518 capacity yake eti komanso anthu ogwiramo ntchito 66 nde inali yayikulube ndithu pa 20 december 1987 dona paz inanyamuka kuchoka ku tacloban kupita kuti imapita ku manila imayenera kuyima pa malo otchedwa catbalogan samar Kaputeni wawo anali bambo wotchedwa Eusebio Nazareno. Inanyamuka half past six mammawa imayenera kukafika next day four koloko mammawanso. Itakwana half past ten usiku anthu ambiri anali akugona, anali pa Tablas Strait. mnyanja momwemo eti anapezeka kuti ati pa nyanja panali bata panalibe vuto lina lililonse anthu ena akugona amene anali akuyendesa shipi pa nthawiyo anali munthu mmodzi crew yonse ena amacheza m'marumu ena ena amamwa mowa koma munthu mmodzi ndi amene amayendesa ena anali akugona panangopangika ngozi mosadziwika bwino dona paz inapezeka kuti inaombana ndi shipi ina yotchedwa mt vector ndi mt vector inali oil tanker ship yake tanker ya, ya mafuta inali itanyamula 1.5 million liters of mafuta eti gas, plus analinso ndi gasolini atanyamula mafuta osiyanasiyana chodzadza mafuta nchomwe anaombana nacho nde anangoti kungowombana nthawi yomweyo vector ija kuphulika nde moto uja nanga si mafuta anaphulika mafuta nkugwera m'madzi mafuta ena anagwera mu shipi mu dona paz ija anthu akugona crew ikugona anthu anangodzidzimuka kumva chiphokoso nthawi yomweyo chimoto moto sono vuto lake umayaka mu mv vector mu mt vector komanso umayakaso mu dona paz komanso umayakaso mu nyanja nde anapeza kuti anthu ena akudzidzimuka akuyamba kuti atani athawe mushipi muli moto koma kuti athawire panja munyanjanso muli moto ena osatha kusambira zinthu zambirimbiri kungokhala chipwirikiti ena akuyamba kuthamanga kuti ayang'ane kumene kuli ma life jacket kupeza kuti ndi mokiya momwe munali ma life jacket palibe kiyi wina aliyense ena kuyamba kuthamanga kuti kapena ma life boat panalibe ma life boat panangokhala chipwirikiti anthu ena anangoyamba kudumphira mmoto momwemo mnyanja kuti bola munyanja mwina muli chance yopulumuka kusiyana ndi kukhala pa shipi ponena kuti mupsa musanduka phulusa panalibe olo munthu mmodzi gulu logwira ntchito limenemo anthu 66 amene analipo amene anachita take lead kuti kapena pachitika vuto anthu tiyeni tipange chonchi anthu tilowere uku kapena titani ati panalibe olo mtsogoleri aliyense kungokhala mess panalibe zoti pali captain akupereka maodazi kuti anthu titere aliyense wina akuthawira kwina akuthawira kwina akuyaka ena akutani chipwirikiti chokhachokha mt vector pamodzi ndi dona paz zonse ziwiri zinamira zinapita pansi mpaka zinakafika 545 meters pansi pa nyanja panali shipi ina pafupi yotchedwa mv don claudio yomwe imadutsa iwo aja anadzaona kuphulika anaona chimoto chija ndikukhotera konko kuti akaone ngati akathe kuthandiza koma anakafikako after 1 hour anapezako anthu angapo akuyandama koma anthu ake anapezapo 25 okha amene anawapulumutsa ati anthu amenewo anali oti anali oti angogwira sutikesi kungodumphira m'madzi muja nkumayandama mwina pa sutikesi kaya anyamula chithabwa ponena kuti mwayi sanatani sanagwere pamene pamayaka motowo ati munthu wina amene anapezeka ndi mwana wa zaka folo akuyandama atagwira china chake koma anapeza kuti anapulumuka anthu onse ogwira ntchito mu dona paz 66 onse anamwalira palibe olo mmodzi amene anapulumuka chifukwa choti amadumphira mmoto tikuziwonera kuti amadumphira mmoto sikuti amadumphira mmadzi madzi anali akuyaka ati zinthu zake zinali zosalongosoka zokhazokha zinatenga 8 hours kuti anthu pamtunda amve kunena kuti kwachitika ngozi ndipo munyanja mukuyaka moto. Nanga tisaiwale inali December 1987. Opanga investigate ananena kuti chomwe chinapangisa kuti ngozi ichitike china chonena kuti palibe amene amachita monitor amene amagwira ntchito mu Dona Paz. Akapteni ndi gulu lawo logwira ntchito anali mkati amamwa mowa akucheza anangosiya munthu mmodzi kuti aziunikira panja. Ati ena anali akuonera mafilimu. vuto lina chomwe inamirira msanga kwambiri ndichonena kuti inanyamula anthu ambiri kwambiri dona paz tinanena kuti inali ndi capacity yonyamula anthu 1600 koma pa tsikulo akuti inali itanyamula anthu odutsa 4000 nde inali yonena kuti ili kale overweight ikulemera kuposa mmene ikuyenerera nde anthu ambiri anapezeka kuti anafa pa dziko lonse lapansi palibe anthu amene anafa pa nyanja ambiri nthawi imodzi ngati amene anafa pa ngozi ya pa dona paz chomwe chinalakwitsa kuti ngozi yonse ipangike inali mt vector tanka ya mafutayo akuti wani sinali mu condition yabwino ngakhale nayonso ship ya dona paz sinalinso bwino akuti vectoryo inali yoti captain anatopa kunena kuti zinthu sizili bwino siz- sizili bwino shipi ikufunika kukonza palibe amene amakonza amangoziyang'ana and nthawi imeneyoyo akuti tankayo inalibe ndi radar yomwe simatha kuona kunena kuti kaya kuli chinthu kutsogolo kuchani amangoyenda chiyendeyende basi chilichonse chinali choti basi zosalongosoka zopanda dongosolo mpakana muthankamo anthu onse ogwira ntchito anamwalira anapulumukapo anthu awiri okha nde akuti pa ngozi yonse ya mt vector panamwalira anthu 4300 nde thats the highest number ya anthu amene anamwalira pa ngozi ya pashipi pa dziko lapansi nthawi yoti kulibe nkhondo eti angasini mashipe ena amamira nthawi ya nkhondo and mmadzimo vuto lake linali loti anthu ena amati akadumphiramo munali mashaki muli moto kumira kumene panangochuluka zochitika zinachitika usiku anthu amagona palibe amene anali prepared kuti pachitika china chilichonse choopsa imeneyo ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ya mv dona paz ya ku philippines zikomo kwambiri